Salut, salut, salut, salut, salut les Maliens, salut la diaspora malienne. N ka foli b'aw bɛɛ ye nin yɔrɔ in na aw bɛɛ folen don aw bisimila kɛnɛ in kɔnɔ ni aw balimakɛ n'aw ka sɔlida ye iba bokum n kalikan de don n ko n tɛ da tant que n ma nin video kunkurunin kɛ ka d'a kan surɔ n bɛnna ni n ka page dayɛlɛli ye a barika ala ye dieu merci n t'a dɔn a bɔra yɔrɔ yɔrɔ mais a kɔni dayɛlɛla a dayɛlɛla a dayɛlɛla a dayɛlɛla fo n ye n yɛrɛ sɔrɔ a barika ala ye Cœur du Mali page dayɛlɛla et puis o dɔrɔn tɛ n b'a daminɛ bi ni cɛ dɔ burankɛ jaabili ye cɛ dɔ burankɛ aa u ka ca ne bolo dɛ u caman de don n b'u jaabi bi ya ça c'est sûr c'est une promesse voilà ni ala sɔnna a ma cɛ dɔ burankɛ n b'a jaabi bi tout de suite a fɔr'u ye k'a f'u ye k'a f'u ye k'a f'u ye a ye sabali a ye sabali a ye sabali n'i ko maliyɛn ma sabali dɔrɔn c'est pas la peine quoi n'i ko maliyɛn ma sabali dɔrɔn a bɛ komi n'i sirann'u ɲɛ de donc voilà partagez la vidéo maximum partagez la vidéo maximum c'est Iba Bokoum sur Cœur du Mali international a barika ala ye Cœur du Mali dayɛlɛla bi nin y'a vidéo fɔlɔ ye nin ye Cœur du Mali video fɔlɔ ye a datugura depuis quelques mois mais a barika ala ye foyi tɛ yen min tɛ ban ni ala ka masaya tɛ e nɛnɛ b'an fɛ yan bi n t'a dɔn an bɛ min na ça vaut moins 20 degrés depuis surɔ a b'o bɔ quoi nɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ i bɛ min dɔn parce que si je me trompe pas dans les calculs 32 degrés fahrenheit est égal à zéro degré celsius anw ka 32 degrés o ye zéro degré celsius de ye surɔ anw jiginna ka na fo 16 degrés fahrenheit o bɛ bɛn joli ma yɔrɔ o y'an ka taa ye a kɔni ka ca ni moins 10 degrés celsius ye ça c'est très clair

an bɛ ci lase maliden juguw ma an bɛ ci lase fasoden juguw ma kɛlɛ tɛ kɛlɛ tɛ u yɛrɛ ka kɛlɛ suite de don an b'a d'u ma dɔrɔn kɛlɛ tɛ nɛni tɛ foyi tɛ ci fɔ de don dangadenw ye a fɔr'u ye k'u ka sabali a fɔr'aw ye k'aw ka sabali donc sisan bi video in a bɛ oumar mariko ka arrestation de kan n kanubaga ani n filɛbaga caman de bɛ umaru mariko kan k'a sipɔte bi mɛ bi ye don min ye anw sago tɛ mɔgɔ ka taa kaso la mɛ n'i y'i yɛrɛ don kaso la o y'i ka ko de ye umaru mariko de y'a yɛrɛ don kaso la mɔgɔ m'a don kaso la a yɛrɛ de y'a yɛrɛ don kaso la en tant que quelqu'un qui se réclame de la démocratie umaru mariko ka kuma min digilen don ne na ni n b'a kɛlɛ n'a ye fo ka taa fo n ye videwo kɛ dabila don min hali n'a ye ɲuman kɛ ne b'a hakili jigin min na o ye umaru mariko de bɔra k'i fasa fili kudeta nɔfɛ jagoya kudeta de b'a da la ko kudeta c'est permis dans la démocratie ko kudeta ko c'est légal dans la démocratie ka a siraw fɔ ka a ɲɛfɔli kɛ maaw ye umar mariko a dɔn ko ibk de dimi b'u la ibk ka fanga de dimi b'u la ɲɛngo demokratiw ɲɛngoya yɛrɛ ala kali k'i faso k'a ɲini mali ka ci ka mali dafiri ne tɛ maajugu ye yan n tɛ ɲɛngo ye n tɛ hasidi ye n tɛ bila maa la mɛ n tɛ nkalon de fɛ n tɛ tɔɲɛli de fɛ ka faso tɔɲɛ ka fasodenw tɔɲɛ umaru mariko ninnu ka baara kɛra o de ye aw yɛrɛ ka kudeta resulta de fil'aw bolo umaru mariko i n'i kanubagaw aw ye tɛgɛrɛ fɔ kudeta kun an b'o kɛnɛ de kan bi kudeta a tɔnɔ de bɛ aw de bolo bi anw tɛ anw b'aw lajɛ de aw ko k'anw ye ibk mɔgɔ ye a ye kuma bɛɛ fɔ an y'a bɛɛ mun ka an tɔgɔ la k'an sigi ka na aw lajɛ an tɛ se a se t'an ye an kun sago ye min ye aw kana taa ni kudeta ni masakɛ gɛn ye ka bɔ demokarasi kɔnɔ aw de ko k'aw ye demokaratiw ye aw de ye kɛlɛ kɛ ko demokarasi ka na ko musa tarawele ka taa ka bɔ yen aw de ko ko mali ni bɛɛjɛfanga ka kan ni aw yɛrɛ nana dɛsɛ ka sira sɔrɔ kalafili sira fɛ ka na n'a kɛ de sisan ko ka sɔrɔdasiw lawuli u ka bɔ u ka kudeta kɛ ko c'est légal e umar mariko da k'a fɔ k'a sɛbɛntiya ka tila k'a gɛlɛya ka kɛlɛ k'a kan umar mariko i ye kudeta min ɲini i fil'a kɛnɛ kɔnɔ bi i ye kudeta min ɲini i fil'a kɔlɔlɔ la bi a fɔra i ka min dabila n'i m'a lamɛn i b'a kɔnɔ bi maliyɛn bɛɛ bɔra ka aw deli k'aw ka sabali mɔgɔ i bɛ se fɛn dɔ la k'i k'i tɔ to alpha blondy bɔra k'a fɔ sisan ko digi dan ye dɛnɛ ye aw taara ni nin ko in ye kojugu aw y'a damatɛmɛ ben le cerveau a ye video in d'a fɛnɛ ma k'a k'a filɛ ko ben le cerveau fɛnɛ welelen don nin kɛnɛ kan kana sunɔgɔ dɛ hali ni minuit sera mali la i k'i sigi i ka nin lajɛ thank you aw de ko yan ko choguel aw de ko yan ko sorasiw aw de ko yan ko à bas la démocratie de ibk ben le cerveau i ka umar mariko filɛ nin ye bolo la bi ka sababu kɛ a bɔra ka cɛ min dɛmɛ walasa ka kudeta ni démocratie ka kudeta sɛbɛntiya ka démocratie gɛn ka bɔ an kunna umar mariko a bɔra ka choguel min dɛmɛ kunu aw ni choguel min jɔra podium kelen kan kunu ko ka mali yɛlɛma o choguel de filɛ premier ministriya la wa i umar mariko i filɛ kaso la o choguel de sababu la ka da ka i bɔra y'i da fa o fɛnɛ na n'i tun bɛ kɛnɛma bi ko ibk de bɛ kɛnɛma i b'i si kɛ ka ibk neni k'a dɔgɔya ka fɛn bɛɛ fɔ a ma diɲɛ na ibk t'i don kaso la diɲɛ na ibk tɛ taa n'i ye kasobonba la fo ka diɲɛ wuli ok n ka cɛ ni min ka d'i ye a fɔ n ma bi n t'i jaabi ni n tilala dɔrɔn n b'i bloqué i tɛ cœur de mali ye tugun c'est très simple e ni ne ye min ye jatɔden ye bɛɛ b'o dɔn kɛnɛ in kan ne bɛ du de kɔnɔ e bɛ bɔlɔn fɛ de e bɛ se k'a fɔ ne ma cogo di ko jatɔden mɔgɔ min bɛ du kɔnɔ n'a furulen don muso b'a bolo mɔgɔ min ba furula a fa fɛ o tɛ n'i sigi k'i kanto mɔgɔ wɛrɛ ma tan k'a jatɔden anw ta y'anw yɛrɛ de ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya de b'an bolo an bɛ mali de fɛ an bɛ aw yɛrɛ ka hɛrɛ de fɛ aw bɛɛ ti ninnu aw minnu wulila ka ninnu dɛmɛ kunu ka tɛgɛrɛ f'u kun ko ninnu de ye mali jɔbagaw ye choguel yɛlɛra fanga la a kɛra cogo di n'i y'i da lamaga i bɛ taa kaso la n'i y'a neni i bɛ taa kaso la umar mariko i filɛ kaso sira de kan bi i filɛ sira de kan bi kɔlɔlɔ sira se t'i ye ni ala tɛ dɛmɛbaga t'i la maaw kana da bɔli ni marisi ma u ka jisitisi u ka sariya u bɛ k'o de boli i kan bi ibk tile la i tɛ kaso kɛ a ye nenini bɛɛ fɔ ibk n'a ka minisiriw ni premier minisiriw ma u ma plainte don maa kelen kama u b'a fɔ aw ye de k'aw ka sabali aw ka sabali an ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni walasa an bɛ se ka mali kisi walasa an bɛ se k'an faso kisi aw ko k'o tɛ kɛ ko fanga ka dafiri ko kudeta ka kɛ ko ibk ka minɛ ka bɔ yen aw kana ibk minɛna ka bɔ yen aw mɔgɔ joli bɛ yen bi aw yɛrɛ damaw tɛ ɲɔgɔn fɛ aw ti ɲɔgɔn fɛ aw ma deli ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ ɲɔgɔn janfa aw bɛ ɲɔgɔn neni e umar mariko e ye choguel min sipɔte ibk kan kunu o choguel de filɛ nin ye ka na kɛ sababu ye k'i ladimi i bɔra ka nenini fɛnw fɔ a ma i kumakan tara k'a bila bɔlɔlɔ kan diɲɛ bɛɛ y'a mɛn i bɔra i ye cɛ neni i ye neni sugu bɛɛ kɛ non je ne peux pas laisser yaya berthe ya je ne peux pas n bɛ nin fɔ u k'a mɛn a ka k'u ma ladilikan ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ juguya ni gɛrɛntɛ dɔ bɛ yen mɔgɔ kana ta k'i faso sɛgɛrɛ n'a ye c'est pas bon n'i binna i faso kan ka mɔgɔw tɔɲɔ ka se hakɛ dɔ la i tɛ sa ni ala m'i bila a kɔlɔlɔ kɔnɔ maa kelen o kelen bɔra bi kunu n bɛ fɛ k'a fɔ asitafurulayi maaw fɛn fɛn bɔra kunu ko ka ibk la ta ka bɔ yen min bɛ fanga kɔnɔ min tɛ fanga kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ la bi a bɛɛ ɲɛ gannen bi sogɛli yɛrɛ bɛ ɲɛgan min kɔnɔ bi ala k'an kisi a ma ani kaso bɛɛ ye kelen ye mamudu diko bɛ ɲɛgan min kɔnɔ bi ani kaso bɛɛ ye kelen ye kawu jim min ye kaso kɛ sisan umaru mariko de bɛ kaso la tɔ wɛrɛw minɛn'u fɛ olu fana bɛ kaso la ka d'a kan aw bɔra ko ibk ka taa ka bɔ yen aw bɔra ko ka kudeta de kɛ demokarasi kɔnɔ k'o de yamaruyalen don aw bɔra ko mali jɔli fura bɛ aw de bolo kabini aw ye fanga ta ka ɲɔgɔn malo bɔ a la ka ɲɔgɔn don kaso la bɔ a la ka ɲɔgɔn coron bɔ a la ani ka ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn dɔgɔyali bɔ a la aw ye mun ta k'a yira maliyɛnw na min bɛ jamana in kanu yira aw la a y'a yira an na aw ye mun de kɛ mali ye aw kɛli ka ibk gɛn ka n'a bila bi la vous avez été contre la démocratie au mali vous avez enterré la démocratie en pleine vie ka démocratie ta kɛnɛ kɛnɛ kuma min mɔgɔw kan ka kɛlɛ kɛ ni système démocratique ye pour que ka fanga sɔrɔ aw y'aw pan o kunna ka na ni violence insolence malhonnêteté ka jamana ta k'a dafiri ka an faso kalaya fasoden yɛrɛ yɛrɛw bɛ tɔɲɛ kɔnɔ olu bɛ ka sa u ɲɛnama maliyɛnw bɛ ka jeni k'u to balolen u kɛnɛkɛnɛ u denw b'u sen kan aw ko aw ka fanga kura ko mali kura an b'o de kɔnɔ umaru mariko e ka kasoladon n'a ye maa min tɔɔrɔ c'est que i ta tɛ maliko kɛlɛ ye anw sago ye aw ka ala ka masaya dɔn de ye ala de bɛ k'aw ka jɔnya jɔ aw la kelen kelen aw bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye mouvement démocratique kɛlɛ maa o maa bɔra ka ibk kɛlɛ maa o maa tun bɛ autoroute sanfɛ clément danbele i b'a la aw bɛɛ de b'a la bi aw bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ aw bɛɛ ni min fa n'a ba tɛ ka nɛni o bɛ kaso la ou bien o jɔrɔlen don a sicogo la k'a sababu kɛ burujali ye ko sugu bɛɛ bɛ ka da aw kan bi aw bɛ tɔɲɛ sugu bɛɛ kɔnɔ walima aw ye kɛlɛ kɛ kun min na aw m'a sɔrɔ aw tɛ ni fanga ye aw tɛ ni liberté ye aw tɛ ni aw masaw kisili ye dɔgɔyali ma ma an b'aw dɔgɔya k'aw don miseli wo fɛ don o don ka sababu kɛ a ye nin de ɲini k'a lase anw faso ma ala y'a dabiri aw de da la aw hakili la k'a y'a dabiri mali da la aw m'a dabiri mali da la a y'a dabiri aw yɛrɛ de da la ka d'a kan ala bɛ tila ka mali ɲɛji cɛ ni aw ka kɔlɔlɔ ye k'a yira malidenw na hali sini IBK dɛmɛbagaw ani maa minnu wulila ko kudeta kana kɛ u bɛ ala ka matarafa kɔnɔ hali sini u sago bɛ ka kɛ don o don u y'a ɲini ala fɛ aw ye ɲɛgan min ta k'a ɲɛsin mali ni malidenw ma ala k'a segin aw yɛrɛ ma o danga de dara aw kɔ maliyɛn ɲuman bɛɛ fɛ aw b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi aw bɛɛ lajɛlen a n'aw ka premier ministre sogɛl yɛrɛ sogɛli bɛ neni a fa bɛ neni a ba bɛ neni a bɔyɔrɔ bɛ neni wa a dɛsɛlen bɛ ka baara kɛ mali ye a tɛ ka baara kɛ parce que a ma na baara kama a bɛ se min na o ye vengeance de ye contre vous même aw de kɛra sababu ye ka faso in coron aw de ye maliyɛnw ɲɛji bɔ aw de ko ko jamana in t'i lafiya ala ye kelen de wa ale de ta ye tiɲɛ ye wa ale ka tiɲɛ de bɛ laban aw tɔw bɛɛ bɛ tila ka segin jɔnya la kelen kelen ka sababu kɛ a ye kɔlɔlɔ min ta k'a ɲɛsin maa basigilenw ma aw kan ka fɛn min dilan aw ko k'aw b'o ci de umaru mariko fɛn min kan ka labɛn ni demokarasi ye aw wulila de ka kulusijala siri k'a gɛrɛntɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance kɔnɔ umaru mariko i tun b'u cɛla Tu t'es réclamé de ce mouvement maudit. I y'i disi gosi ni M5 ye don dɔ i y'i disi gosi n'u dɛmɛli ye ko IBK ka taa ka bɔ yen i y'i disi gosi ni kudeta ye Umar Mariko anw sago tɛ kɔlɔlɔ ka maa sɔrɔ mais karatɔ a yɛrɛ mana fɛn min ɲini k'a ɲɛsin a yɛrɛ ma a y'o de sɔrɔ e ye nin de ɲini Umar Mariko e b'a dɔn i da ka bon fanga t'i la e b'o dɔn ni bɛɛ ye fanga fan si t'i la i ka mɔgɔw bɛ ka bɔ ka kuma ka fɛn bɛɛ fɔ a tɛna mago ɲa hali ni tile kelen de don i y'a kɛ kɔlɔlɔ kɔnɔna la tu n'es pas démocrate et tu n'aimes pas ton pays a m'i sɔrɔ k'i to tiɲɛ kɔnɔ i bɛ kaso la ka da i ka nkalon de kan ka da i dabara de kan i ye maa neni i tɛ se ka maa min neni k'a b'i to yen o kuma t'a la sogɛli tɛ e ɲɔgɔn to yen e ye min fɔ sogɛli ma hali mɔgɔ min tɛ e ye ni sogɛli y'a tigi minɛ étant premier ministre a b'a don kaso la an tɛ fɛn fɔ sɔrɔdasiw ma o parce que aw de nana n'o ye aw de ko k'u ka na aw de ko ko IBK ka taa ka bɔ yen ko sɔrɔdasiw de ka na ala ye jɔnya jɔli daminɛ aw la depuis aw ye ba ndaw yɛrɛ gɛn ka bɔ yen don min depuis mamudu diko bɔra don min na ko premier ministre min n'ale yɛrɛ nana n'a ye muktar wan k'o kun salen don ko ni fanga in tɛ fanga ye mamudu diko yɛrɛ depuis o don ala kɔmansera k'ale lagosi de k'a labila mɔgɔw de m'a natɔ ye anw minnu b'an yɛrɛ kalama anw y'a natɔ ye aw hakilila ko aw ganyena anw kan kɛlɛ in ma daminɛ fɔlɔ ala b'aw bɛɛ sigi kelen kelen tasuma kan aw bɛɛ bɛ t'a nɛnɛ kelen kelen kawu njim bɛ min bi kawu njim bɛ min bi kawu njim n'a dabara bɔra yan kuma sugu bɛɛ a ye taa ci a ye taa yan kari a ye taa yan minɛ a ye yan don tan a ye yan bɔ tan diko éclairé diko tantɔ diko nin diko ɲɔgɔn tɛ yen ka tila ka na ban aw ye ɲɔgɔn malo ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ semasi siège la a semasi yɛrɛ bɛ min bi ni barika bɛ diko la semasi bɛ min ni semasi ko ye tiɲɛ ye a bɛ min depuis ye mali baliku ɲumanw kan k'a dɔn ko hakɛ de wulila aw nɔfɛ aw yɛrɛ ka taa tiɲɛ ɲinini k'a bɔn aw yɛrɛ kan aw yɛrɛ ye tasuma min ɲini k'a bɔn aw yɛrɛ kan aw m'a kɛ ibeka la ibeka sicogo ka ɲi ni aw kelen kelen bɛɛ ye bi an bɛ don min na i ko bi ibeka b'a fɔ alihamudulilayi rabili alamina a barika ala ye fɛn jugu fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bi a tɔgɔ dalen don aw de kan ibeka dun m'a daminɛ dɛ a nan'a sɔrɔ yen de k'a b'a labɛn a nan'a sɔrɔ aw balannen bɛ maa o maa la k'a man ɲi a bɛɛ tolilen don ibeka tɛ se k'u dilan a ma se k'u dilan a tɛna a ɲɛɲini k'u dilan a se ye min ye mali ko la a tun bɛ k'o de kɛ a kun ni dɛmɛ de ka kan kunu aw banna dɛmɛ ma aw ma hinɛ mali la aw ma hinɛ malidenw na aw ko de k'aw ka jamana in dafiri umar mariko ben le cerveau bɔ i k'i ka umar mariko lajɛ i ka sogɛli bolo kaso la bi hɔrɔnya bɛ min malijɔ bɛ min e ka révolution ben le cerveau a bɛ min bi ne m'a fɔ i ye k'i ye dangaden de ye k'i ye kungotɔ den de ye barika t'i ka kɛlɛ la ben le cerveau ne m'a f'i ye an t'a kɛnɛ dɔ kan bi yan

e de bɛ nkalon tigɛ maliyɛnw ye su ni tile ka an nagirin à bas la france à bas la la france t'a fait quoi i yɛrɛ dilannen tɛ i bɛ maa minnu nɔfɛ u dilannen tɛ u tɛ tiɲɛ kɔnɔ u tɛ sariya kɔnɔ u tɛ hɔrɔnya kɔnɔ u tɛ danbe kɔnɔ u tɛ fasojɔ kɔnɔ ben le cerveau hali sini an ka jamana bɛ tasuma kɔnɔ k'a sababu kɛ aw ka kɛlɛ ye komandan mete mɔpti i fɛnɛ b'a la i bɛ su kasi la i bɛ kasi fu de la i n'i jurumu sigilen don mali ko la c'est pourquoi i bɛ tiɲɛni ye i ɲɛ la don o don ala y'o de latigɛ e ni ben le cerveau aw ɲɔgɔnw aw bɛ jamana in jenintɔ ye ka sɔrɔ se t'aw ye aw bɛ sogɛli ye ka aw din ka mɔgɔw ta k'u juger k'u don kaso la hɛrɛ bɛ si a bɛ tile aw tɛ se ka foyi kɛ parce que barika t'aw la aw tɛ barikadenw ye aw tɛ halalaw ye aw tɛ fasodenw ye aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ jamana jɔlaw ye aw tɛ jamana jeunesse ye ben le cerveau i n'i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ mais hali sini meeting kɛ maloya t'aw la hali sini conférence de presse maloya t'aw la hali sini jama dalajɛ maloya t'aw la aw b'o de dɔn sitanɛ jama jamana ci jama k'u kɛ ɲɔgɔn kan su ni tile ka bɔ ka aw faso coron aw hakilila ko an minnu bɛ ka bɔ k'a fɔ aw k'a dabila an ye aw jugu de ye k'aw bɛ anw kɛlɛ a fila de don an buteli fɛrɛnaman de don n'an cir'i la an b'i ci n'i cir'an na i fari bɛ ci ala y'o de yira aw la ka da kan anw bɛ sabali minɛn de kɔnɔ anw bɛ jamana jɔ hukumu de kɔnɔ anw bɛ faso in kisilen de fɛ ben le cerveau umar mariko ala de ye masa ye aw filɛ bi aw yɛrɛ ka kɔlɔlɔ kɔnɔ umar mariko filɛ kaso la bi sogɛl tɔgɔ bɔli la a da k'a dɔgɔya ben le cerveau e ko cogo di i ka ala an'i ka kira u karilen filɛ ɲɔgɔn na i ka ala ye sogɛli ye i mana wuli militɛriw militɛriw e kun b'u dɔn wa sogɛliw ni e de farala ɲɔgɔn kan ka jamana in dafiri ani mamu diko ani umar mariko n'a tɔw aw kɛlen ka jamana dafiri aw hakilila ko victoire dɔ de b'aw bolo min b'aw bolo défaite de don a fɔr'aw ye ne ye nin fɔ aw ye ka sɛgɛn nka aw bɛ k'aw ka défaite de préparer hakili bɛ min na o ye ka fasoden tɔw kumaɲɔgɔnya min ka ɲi faso ma aw ka sigi k'a fɔ yan'aw ka actionw kɛ a y'aw yɛrɛ kɛ homme d'action ye clément danbele démocratie bɛ min bi clément danbele yɛrɛ b'a da gɛrɛn a yɛrɛ la parce que a fɛnɛ bɛ se ka taa kaso la y a pas de sentiment dans vos cœurs aw bɛɛ ye kelen ye vous êtes capables d'emprisonner les innocents aw karilen don maa minnu m'a min u m'a bɔn k'u kumana u dungɔ n'u sago la k'u don kaso la aw bɛɛ bɛ sɔn a ma o de kama a bɛ k'aw bɛɛ sɔrɔ kaou djim halaki cogo lajɛ e ben le cerveau kuma t'i da k'a fɔ maliyɛnw ye bi a tɛ yen i ka dangadenya kɔ ko e ye révolutionnaire e ye mun révolution ye i lajɛ bi i ka arasa lajɛ su in na jɔn wasalen a y'aw yɛrɛ lajɛ aw ka arasa lajɛ bi aw ni arasa jɔn de wasalen don jɔn de tun bɛ tiɲɛ la kunu jɔn de b'a fɛ ka mali jɔ jɔn de b'a fɛ ka malidenw nasɔmi jɔn de b'a fɛ a ka kɛ bɛn kɔnɔna la aw ni arasa cɛ an m'aw yɛrɛ malo aw m'aw yɛrɛ faga bɛn le cerveau e bɛ bamakɔ bi e bɛ t'i da i ka lit kan ka sababu kɛ sogɛli ye i lafiyalen wari b'i kun mais ka tila tuguni k'i ka kira lajɛ n'o ye umar mariko ye o bɛ si bo ni ɲɛgɛnɛ na e ko cogo di bɛn le cerveau e ka révolution bɛ min bi e bɛ se ka bɔ ka bila jɔn na e bɛ se ka bɔ ni fanga marala kelen kelen jumɛn kama ni ninnu ye taa don mali la e tɛ e bɛn le cerveau bi e bɛ se ka bɔ wa e yɛrɛ ma da tugu i yɛrɛ ɲɛ kan i tɛ na ni irisiw ye u ka umar mariko kisi an k'a lajɛ min b'a la i tɛ t'i ka mamudu diko nɔfɛ a ka umar kisi bi i t'a fɔ sogɛli ye n'i ye den ye n'i ba ye revolutionnaire wolo i k'a fɔ ko sogɛli ka umar mariko bila bi a ka taa ka so a ma dɔwɛrɛ kɛ o a y'a manqué de respect de est ce que sogɛli bɛ yafa est ce que yafa bɛ sogɛli dusukun na est ce que sogɛli bɛ miiri est ce que sogɛli bɛ mali basigilen fɛ bubɛyi mayiga bɛ min n k'o fɛnɛ bɛ kaso la mali bɛ jɔ tan de nin de ye mali kura ye aw bɛɛ balanna kelen kelen aw bɛɛ sen bɛ ŋɔni kan aw bɛɛ y'aw bolo don aw yɛrɛ kɔnɔ aw bɛɛ y'aw sen digi aw yɛrɛ kɔnɔ aw bɛɛ bɛ nkalon tigɛ aw bɛɛ kalabanci aw bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ de ɲini aw yɛrɛ ye aw si ta tɛ maliko ye umaru mariko ka demokarasi ne m'a dɔn mɔgɔ min bɛ umaru mariko ɲɔgɔn ye fatɔ fatɔ fanga ɲini ye fa don maa min na jama ye fa don a la a ye makɔrɔw aw bɛ ka min supporter nin ye umar mariko tɛ mali ekɔli déshonorer bi a bɔra a ye sogɛli neni de nkalonŋada la bɛɛ y'a mɛn maliyɛn bɛɛ y'a ye aw bɛ bɔ ka mun kɛlɛ kɛ aw bɛna aw ka dignité tiɲɛ maaw nɔfɛ maa minnu ni dɛmɛli man kan n funteni bɛ ka wuli a y'a fɔ kɛ a ye bɔ aw ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye ala m'aw ka jɔnya jɔ aw la bi ala tɛ ka aw halaki bi yan diko ma halaki a yɛrɛ fɛ yan jɔn de bɛ yen diko ma bila maa min na maa jɔn bɛ yen diko ma bila maa min na mali jɔ kɛnɛ kan jɔn a ka bɔli laban na n k'a nana essayer ka sɔrɔdasi ninnu de bagabaga a nana yir'u la k'ale ka duwawu bɛ jaabi ala fɛ yen ka sɔrɔ malidenw kɛnɛkɛnɛ bɛ ka jeni mali kɔnɔ an bɛ ɲɛjibɔ la pays dogon mɔgɔw ye hali sini u tɛ se ka taa yɔrɔ si u faso kɔnɔ u tɛ se ka voyager u tɛ se ka taa baara kɛ tugun u tɛ se ka jago kɛ n'u ma lajaba a b'aw ni maa minnu cɛ diko b'u kalama a b'a dɔn maa sugu minnu don a sigilen o kan aw b'o dɔn aw taara fara diko kan ka demokarasi gɛn ka bɔ aw faso kɔnɔ ko ibk ka taa ka bɔ yen ibk taara ka bɔ yen a résultat ye mun ye bi choguel ko aw tɛ don gouvernement na aw si k'aw ka kɛlɛ kɛra fu ye aw dun de n'a bɔra k'a daminɛ ni ɲɔgɔn ye aw de bɔra yan ka mouvement démocratique mɔgɔw bɛɛ neni ka sɔrɔ aw yɛrɛ b'a la ka aw yɛrɛ neni aw y'a daminɛ n'o de ye a y'aw yɛrɛ de fɔlɔ malo aw bɔra k'aw yɛrɛ de sɔsɔ aw bɔra ka démocratie sɔsɔ bi a digilen bɛ jɔn na aw yɛrɛ damaw bɛ kaso la aw yɛrɛ ka kaso aw faso kɔnɔ jamana ma jɔ fɔlɔ sira kelen talen tɛ min bɛ jamanadenw hakili sigi ko nin ye fɛn dɔ ye ni nin labanna nin de bɛ ɲa programme ɲuman kelen min b'aw bolo ni aw bolo programme tɛ parce que ala ma barika don a la barika t'a la o y'aw ka assise nationale ye o fana tɛna sira sɔrɔ

an bɛ burujali kɛ an b'aw fa neni an b'aw ba neni ma conscience est très claire n ma deli ka maa ka dɛrɛmɛ minɛ ka bɔ ka maa neni maa ma deli ka na bɔ ka n bila mɔgɔ la ko wari filɛ nin ye a minɛ ou bien nin kuma in filɛ nin ye a ta i ka bɔ ka karisa fa n'a ba neni a ma deli ka kɛ wa a tɛ kɛ ka d'a kan n bɛ n faso fɛ de setanɛ bonni gabakuru na hiji kɛyɔrɔ la ala fɛ a ye taa diɲɛ jamana bɛɛ luwaw lajɛ est ce que gabakurun bon bɛ sariya kɔnɔ mais ala ko ko ka sitanɛ bon gabakurun na maa kelen o kelen bɛ hiji a kelen kelen bɛɛ bɛ gabakurun wolonfila de ta k'a fili sitanɛ ma parce que sitanɛ n'o de ka kan sitanɛ kan ka bon de gabakurun na aw ye sitanɛw de ye aw bɛ ka kɛlɛ kɛ ni sitanɛ wale min ye o de kan ka lasegin aw ma aw kan ka buruja de an tɛ aw bon gabakurun na an tɛ aw bon ni gabakurun ye an b'aw buruja de aw yɛrɛ ka système aw ye mɔgɔw terroriser ni min ye aw dɛmɛbagaw o n'aw ka videomani minnu b'aw kɔ olu bɛ mɔgɔw terroriser ni min ye an b'aw bon n'o de ye hali sini aw ka videomaniw bɛ nkalontigɛ la mɔgɔw ye réseaux sociaux sanfɛ sɔrɔdasiw ye nin kɛ sɔrɔdasiw bɛna nin kɛ u ye nin dugu in minɛ u ye nin maa hakɛ in faga nin de bɛna kɛ assise de bɛna kɛ maaw bɛna fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ nkalon a bɛɛ nkalon a ye jamana bɛɛ lafili k'an tugu alimami min kɔ o sigilen filɛ a bobara kan bi maliyɛn bɛɛ ɲɛna maloya kɔnɔ k'a sababu k'a yɛrɛ da ye aw bɛɛ daba aw bɛɛ choguel dabarabaden mahmoud dicko dabarabaden e oumar mariko dabarabaden ben le cerveau e dabarabaden i nkalontigɛladen i nafigiden e tɛ ninnu yɛrɛ ka sutura kɔnɔ bi i bɔra ka fɛn fɛn fɔ maliyɛnw ye k'a bɛ kɛ a kelen ma kɛ coup d'état kɛra bi san kelen dafara an ma hɛrɛ ye e ben le cerveau b'u cɛla ko cnt cnt jɔyɔrɔ bɛ min mali jɔ la cnt ka baara bɛ min sogɛli bɔra ko cnt min tɛ légitime ye a kan ka ci a kan ka ta ka bɔ yen sogɛli bɔra ko nin sɔrɔdasi ninnu tɛ légitime ye légalité t'u kan u kan ka ta ka bɔ yen u tɛ se faso in jɔcogo la u bɛ k'u ka baara kɛ kɔlɔnsen min ye ka ji di maaw ma ko sɔrɔdasi ka baara t'o ye k'u ka taa front na o sogɛli kelen in filɛ bi o sɔrɔdasiw filɛ bi o cnt filɛ bi e ben le cerveau e b'a kɔnɔ e ko k'e ye révolutionnaire ye k'e bɛ malidenw maa tɔɲɛlenw fantanw maa minnu ka hakɛ bɔsir'u la k'e bɛ yan olu de kama e sababu la jɔn ye hɛrɛ sɔrɔ mali kɔnɔ bi ben le cerveau aw taara télévision sow dayɛlɛ ka di bilakorow ma u ma kalan u tɛ tubabukan mɛn u tɛ se k'a fɔ hakili t'u la u tɛ mali dɔn a ma kɛ u ɲɛna u t'a kalama kati 24 gandi maliyɛnw ka taa tɔgɔbaw ni jamubaw daw la aw wulila ka révolutionnairew minnu tɔgɔ ta ka wuli n'olu ye ko aw b'aw disi gosi n'olu ye seku ture thomas sankara ani e, e, e, paul kagame ninnu aw bɔra ni ninnu tɔgɔw ye ka bɔ aw bɛ ka faransi fa n'a ba neni thomas sankara dans sa révolution a y'a ɲini faransi k'a mabɔ a faso la mais o ma thomas sankara bali ka taa paris aw ka asimi a bɛ se ka taa paris bi ya thomas sankara n'a ka minisiriw taara faransi paul kagame n'a ka minisiriw taara faransi aw bɛ se ka taa faransi ya aw ye révolution sugu jumɛn ye aw ye mɔgɔ o mɔgɔ ta k'u kɛlɛ olu bɛɛ taara faransi seku ture y'a to faransɛw kɛlɛli la ka taa faransi ka conférence de presse kɛ yen ka tila k'a fɔ laginɛka minnu b'a fɛ u ka jaabi sɔrɔ u ka taa laginɛ laginɛ de y'u faso ye faransi t'u faso ye seku ture y'o kuma bɔ a da ka discours kɛ k'a to paris faransi kɔnɔ parce que hɔrɔnya kɛlɛ u kun b'o de la u tun bɛ tiɲɛ kɛlɛ de la aw bɛ yɔrɔ min bi aw bɛ se ka mun kɛ faransi ko la aw tɛ se k'u gɛn aw tɛ se k'u reçoit wa aw tɛ se ka t'u bara aw bɛ ka don faransi ni maliden bɛɛ cɛ faransi kɛlɛcogo tɛ aw ka kɛlɛcogo ye aw ye sovaziw de ye aw ye bɛtiw de ye fa de bɛ aw la fanga nɔfɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ kɔngɔ de bɛ aw la ben le cerveau e ni umar mariko n'i ɲɔgɔnnaw bɛɛ aw bɛɛ bɛ halaki minɛn de kɔnɔ député min ibk tile la musa jara amadu jɔn a bɔra ka faransi kɛlɛli min kɛ bɛɛ y'a défend wa ne yɛrɛ y'a défend wa hali sini n b'a défend a kan parce que a y'a kɛ dans la démocratie au nom du peuple a y'a kɛ ka to assemblée kɔnɔ faransi bɛ anw faso la bi tiɲɛni na a ka tiɲɛni man di anw ye burkinabew bɔlen don k'u jɔ contre la france aujourd'hui de façon démocratique digne honnête et sérieux la jeunesse burkinabé organisée comme un homme contre la france diɲɛmɔgɔw bɛ ka taa kameraw jɔ u la u bɛ kuma aw jɔn b'o sɔrɔ bi jɔn bɛ taa ka kamera ɲɛnama ɲɛsin Ben le cerveau lagalagatɔ den ma nin bête den ma Ben le cerveau bɛ se ka mun kɛ mali ye Ben le cerveau bɛ se ka mun di mali jeunesse ma où est la dignité de ce bâtard la a ye hakɛ to quoi n tun tɛ fɛ ka nin nɛni jugu kɛ n ka nin vidéo la Où est la vérité de ce maudit de Ben le cerveau A y'a bɔ k'a yira n na aw bɛ mun kasi la Umar Mariko minɛli la Umar Mariko t'a dɔn ko nin b'a ɲɛ yan en tant que chef de parti il est mal poli mal élevé arrogant insolent impoli par dessus le marché tiɲɛ don wa nkalon don cɛbilen dramɛ kan'i ka temps perdu Umar Mariko mana fɛrɛ e ma fanga ɲini sira fɛ hali sini a b'i tereke ka tɛmɛ il n'est pas démocrate il n'est pas républicain à moins que n'i bɛ fɛ ka bɔ k'i ka dignité nɔgɔ Umar Mariko nɔfɛ aw b'a dɛmɛ contre qui et pourquoi aw jaabi di maliyɛnw ma mɔgɔ binna kan a ye min kɛ aw ma fɔ ko aw bɛ sariya de kɔ wa n'o tigi ko k'a ma yafa a taara sariya la a kan ka minɛ wa a man ka minɛ aw bɛ fɛ maa min ye tɔɲɛli kɛ a ka bila o kuma justice bɛ min maliko la hɔrɔnya bɛ min tiɲɛ bɛ min aw bɛ k'aw faso fɛ kuma jumɛn mali ye mun de kɛ aw bɛɛ la pour que aw ka malidenw bila kɔlɔlɔ kɔnɔ tan ka bɛɛ bila dibi la sariya tɛ se ka boli sariya tɛ se k'a ka baara kɛ maa minnu ye faso sonyɛ olu bɛ liberté la u bɛ ka yala mali kɔnɔ ka sababu kɛ aw ka mali kura ye k'u tɛ minɛ danbe kama min kan ka minɛ o min man ka minɛ o a b'aw ɲɛna ta u cɛ la minnu man ka minɛ k'olu minɛ k'u don kaso la minnu kan ka minɛ k'u don kaso la olu bɛ kɛnɛma n'u ka nafolo ye u sago bɛ ka kɛ nafolo min sunyɛna an faso kun fasodenw bɛ kɔlɔlɔ la an ka armée bɛ kɔlɔlɔ la an ka sɔrɔsiw tɔɔrɔlen u tɛ se ka bɔ ka taa mission na u tɛ ordre normal sɔrɔ parce que a matériel normal t'u bolo aw bɛ kule la ka tɔgɔw wuli sanfɛ ni avion ni bɔnmu ni fɛn minnu ye u bɛ min ka taa maa bi saba kɛnɛ kɛnɛ minɛ k'u jeni mobili kɔnɔ ka mobili dafiri n'u ye k'u jeni ni min bɔra marifa bɛ ci o la k'o faga musow de b'a kɔnɔ marifa t'u bolo muru t'u bolo kisi cogo t'u la ni alahu taala yɛrɛ kelen tɛ aw ka kɔlɔlɔ ɲininen k'a sin aw faso ma aw bɛ basigi cogo di asimi goyita n'i ma jamanaden yɛrɛ yɛrɛw lamɛn i bɛ mɛn dérapage kɔnɔ mais ala ka jugement de don contre vous aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn don kaso la yan aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn buruja aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn neni aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn ta tiɲɛ aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn bila siɲɛna la a bɛ kɛ hɔrɔnw sigilen ɲɛna aw de bɔra yan ka tasuma ta k'a da ibk sigilen masumalen tɛgɛ ka cɛkɔrɔba tɔgɔ tiɲɛ ka jamana tɔgɔ tiɲɛ a nɔfɛ ka système démocratique ta tiɲɛ tile kelen ka wuli ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye ko ibk ka taa ka bɔ yen mali bɛ min mali bɛ jɔni kan aw minnu bɛ ka bɔ ka na contester nin video in kɔnɔ aw n'aw fa n'aw ba cɛ aw bɛ tiɲɛ na aw ni ala ni kira cɛ aw bɛ ka maa minnu dɛmɛ o bɛ tiɲɛ na aw bɛ anw bila k'u ba neni ka taa fɛ de n'aw ye hɔrɔnden ye a y'aw faso lajɛ bi aw k'a dɔn ko maliyɛnw de tɔɲɔlen don solution bɛ ka bɔ yɔrɔ min aw k'a yira an na an k'a lajɛ yɔrɔ kelen tɛ yen min nɔgɔyalen don maliko la bi a tɛ yen jamana kɔnɔna bɛ tasuma la kapitali kɔnɔ mɔgɔw sigilen bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ la fanga nɔfɛ halisa u bɛ waso la ɲɔgɔn na n'u ka pouvoir ye i n'a fɔ abdul kader mayiga bɔra ka dangadenya video min kɛ o don pour protéger choguel ka tila o dugusɛjɛ choguel bɛ bɔ a bɛ omar mariko kuru k'a bila dibi la u ye mun de kɛ u ye mun de kɛ u ye choguel de neni u ye choguel de dɔgɔya u ye choguel kumakan de labɔ n ma buba fane fɔ dɛ fɛn fɛn taara gudɔrɔnba sanfɛ a don ko ibk ka taa ka bɔ yen ne kan b'olu de ma bon buba fane ta ye min ye n t'a dɔn pourquoi ale fana b'a yɛrɛ sɔrɔ ninnu cɛ la n t'a dɔn pourquoi ale bɛ fɛ ka mahmoud dicko défendre n t'a dɔn pourquoi ale bɛ fɛ ka choguel kɛlɛ choguel ninnu kɛlɛli a fɔra aw ye k'an k'a to ala ma burujali min ka d'u ye u b'a sɔrɔ buba fane e ye denmisɛnninw la mɔgɔba de ye mais i bɛ k'i yɛrɛ dɔgɔya i bɛ k'i yɛrɛ lajigin i bɛ ka kuma i bɛ k'a fɔ i da la k'i bɛ siran kaso ɲɛ i tɛ fɛ ka taa kaso la mais bi ni ala ma fara i kan i bɛ taa ka sababu kɛ min ye i m'a faamu hali bi ni maaw kumana aw fɛ aw bɛ dimi aw bɛ bɔ ka dɔ fara aw ka tiɲɛni kan ka kɛ i n'a fɔ aw bɛ ka dimi don anw de la aw tɛ ka dimi don anw na anw filɛ nin yan an bɛ liberté totale an bɛ tila ka kini duman gosi sisan k'an da ka sunɔgɔ umar mariko bɛ mali gendarmerie la ben le cerveau bɛ tila ka t'i da a ka cɛgana lit kan den t'a kɔ muso t'a bolo fɛn t'a bolo fɛn fɛn b'a bolo bi a bɛɛ ye maliyɛnw ka tɔɲɔ ye maliyɛn minnu sara minnu joli bɔnna depuis le 26 mars 1991 fo bi a b'olu de tɔɲɔli joli kan k'a dun mali kɔnɔ hali sini ka bɔ ka bataramɔgɔ mouvement créer ko debout sur les remparts où est la vérité Oumar Mariko ni mouvement in Oumar Mariko b'a supporter il vous soutient Ben le cerveau bɛ Oumar Mariko fɛ a b'a soutien a b'a respecter bi Oumar Mariko de filɛ kaso la a sira kan ni Ala ma jɛngɛ a bɛ don dibi la dibi jugu n'a t'a kɔnɔ yɛrɛ ka ban ne tulo fora kuma nin kan dɔrɔn de détail ma diɲɛ a la n t'a ɲɛdɔn n tɛ fɛ k'a ɲɛdɔn parce que dangadenw de bɛ ɲɔgɔn na jamana cilaw de bɛ ɲɔgɔn na kafiridenw de bɛ ɲɔgɔn na mali juguw de bɛ ɲɔgɔn na minnu ye demokarasi ci olu de bɛ ɲɔgɔn na ala y'aw segin ɲɔgɔn ma k'aw ɲɛsin ɲɔgɔn ma aw ka ɲɔgɔn gosi aw bɛ ɲɔgɔn neni aw bɛ ɲɔgɔn don kaso la aw bɛ ɲɔgɔn buruja aw bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya aw bɛ ɲɔgɔn ɲɛngoya aw bɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ aw bɛ nkalon da ɲɔgɔn na jamana kelen in nɔfɛ jamana min aw tɛ ka se k'a jɔ aw tɛ ka se ka hɛrɛ foyi k'aw faso ye k'aw sigi dɔrɔn ɲɔgɔn neni ni ɲɔgɔn don kaso la ni ibk tun bɛ fanga la bi fɛn fɛn ye kaso k'a si kun t'a kɛ kaw jimi da ka bon k'a da fara ala y'ale fɔlɔ fɔlɔ de ta k'a malo k'a cun kɛlɛ cɛmancɛ la k'a kɛ taayɔrɔntan ye i bɔra yan ko mamudu diko le très éclairé i ye mamudu diko kɛ i n'a fɔ kira zon de don i ye mamudu diko kɛ i n'a fɔ hɔrɔn k'a sɔrɔ kalabanci de don nafigi de don i ye mamudu diko ta k'a kɛ maaba ye k'a sɔrɔ nkalontigɛla de don i ye mamudu diko ta k'a jɔ maliyɛnw ɲɛkɔrɔ k'a sɔrɔ kafiriden ma tɛmɛ a kan kaw jimi i ka très éclairé a denmuso b'i kun mais i n'a tɛ ɲɔgɔn kan fɔ i bɔra k'a dɔgɔya ala de y'i bila a la ka aw bila ɲɔgɔn na maa ka baara tɛ aw fila i y'i pan ka bɔ mamudu diko la i nana i bari asimi goyita la l'imperturbable le patriote a bɛ cogo di bi k'i k'i ferme

i ka ɲɛngoya n'i ka juguya i ka kafiridenya i b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ umar mariko maliyɛnw nɔ tɛ maa minnu bɛ k'i ɲinɛ minɛ ka bɔ i nɔfɛ u bɛ mankan de fɛ mali kɔnɔ mankan fu sinon i ni dɛmɛ man kan parce que i b'i yɛrɛ de bolo maa m'i don kaso la i yɛrɛ de y'i don kaso la i da de y'i don kaso la ne m'a fɔ anw tɛ minɛ an ye min kɛ kama dɛ nka bi tɛ su in na kɔni tɛ an bɛ si an ka li kan bi ala barika la alhamdulilayi rabbil alamina a barika masa ala ye an ni aw tɛ kelen ye anw bɔra de ka conseil de di aw ma k'aw ka hinɛ faso in na ko n'aw ye demokarasi dafiri a bɛ kɛ tiɲɛni ye a fɔra aw ye aw ka taa sira fɛ fanga in bɛ se ka labɛn cogo min ka 2023 sɔrɔ aw bɛɛ ka na don ka fara ibk kan jamana in ka dilan aw ko k'o tɛ kɛ a sera yɔrɔ dɔ la aw banna sigi ka kuma ma aw bɛ tila ka na waso n'a ye kɛnɛ kan maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko IBK y'aw wele k'aw ko k'aw tɛ min kɛra musa tarawele t'a la o ɲɔgɔn musa tarawele a n'a ka dictature a mankan sera yɔrɔ dɔ la a y'u lasigi k'an bɛ ka min kɛ an b'a k'an yɛrɛ de la an ka sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka jamana in dilan aw ye min fɔ n sɔnna a ma n sɔnna a gɛlɛmama yɔrɔw bɛɛ ma damadɔ bɛ yen an k'olu lajɛ ɲɔgɔn bolo mali bɛ basigi n b'o layidu d'aw ma an ka taa ni bɛɛjɛ fanga ye aw ko k'aw tɛ aw y'o fɛnɛ ta k'aw yɛrɛ ka jugement kɛ aw ma ala ka jugement kɔnɔ o de kama ala y'aw dafiri aw tun tɛ se ka sira sɔrɔ tiɲɛ de don tiɲɛ dun mana wuli nkalon nɔfɛ k'a to a ka san kɛmɛ boli la a b'a minɛ k'a lajɔ aw yɛrɛ kumakanw de y'o ye aw tun bɛ nkalon de la a daminɛ aw hakilila k'a ɲɛna aw bolo aw hakilila ko mali marali ka nɔgɔn aw hakilila ko aw filɛ taba taba min na k'o de bɛ taa ni maliyɛnw ye aw ye 91 kɛ k'o tɛmɛ ka 92 tɛmɛ ka 13 tɛmɛ 96 ka n'aw yɛrɛ sɔrɔ fo alifa ka deuxième mandat kɔnɔ aw bɛ k'a kɛ ka taa o b'a sɔrɔ ala wulilen don aw nɔfɛ ni hakɛ bere ye aw hakilila ko ala ɲinɛnen don aw kɔ aw hakilila ko maliyɛnw ka tɔɲɛ ko o de ye aw ka hɛrɛ ye ko fɛn tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen ala ma ɲina dɛ ala filɛ k'aw lakunu devant la vérité devant la réalité aw ye min kɛ aw bɛ k'o tɔnɔ de sɔrɔ umaru mariko ben le cerveau dangatɔ e tɛ hɔrɔn ye ben le cerveau e de kan k'i yɛrɛ pandu bi parce que i ka kɛlɛ kɛlen o résultat de filɛ k'i ka Omar Mariko minɛ k'a don kaso la a da ka bon a da ka farin a da ka jugu aw mana wuli a b'aw ɲɛsin anw de ma anw de ye neninikɛlaw ye anw bɛ ka nenini kɛ ka faso jɔ de k'a dilan aw bɛ ka nenini kɛ de ka mali ci aw bɛ ka dɔgɔyalima kɛ ka mali dafiri aw tɛ maaw to yen aw t'aw yɛrɛw to yen fura t'aw bolo jamana jɔwale t'aw bolo a ɲɛ t'aw kun a hakili t'aw la ala m'a sɔrɔ d'aw ma aw bɛɛ zon aw bɛɛ fanga ɲinina aw bɛɛ maa tɔɲɛla aw bɛɛ dajugu Choguel da ka farin a da ka bon a bɛ nenini kɛ a bɛ dɔgɔyali kɛ a y'a ta ka sɔrɔdasiw sɛgɛrɛ olu siranna joona joona ka kudeta wɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ka fanga di m5 ma k'u sigi k'u lajɛ u yɛrɛ damaw ma bɛn a la u ye nkalonw da ɲɔgɔn na u ye ɲɔgɔn janfa aw minnu ko k'aw bɛ fɛ ka mali dilan aw dɛsɛra ka kun minɛn kelen kɔnɔ aw man ca yɛrɛ aw dɛsɛra ka bɛn ka maliyɛnw bila hɛrɛ sira kɔnɔ mali bɛ jɔ o kan kan ko anw k'an da de denmisɛnnin minnu t'a ɲɛdɔn olu b'u da de minnu tɛ se kuma la olu tɛ kuma hakili tɛ minnu na olu jɔyɔrɔ t'a la mais ne iba tɛ ne tɛ ne bɛ mali dɔn ni aw ye n bɛ mali fɛ ni aw ye ne bɛ ko dɔn ni aw ye ne ka san mugan ani fila états-unis yan bientôt o ka fisa ni aw ye san mugan min kɛ kalan na aw ka diplôme a tɛ kun ne ka hakili la fo ka diɲɛ wuli ala y'aw sɔn kalan ni diplôme de la min ma aw nafa ala ye ne sɔn taama de la taama de ye ne nafa a ye n faso kanu don n na ka mali tin don n na ka malidenw ɲɛnafin don n na ka n kɛ mali ka hɛrɛ fɛ minnu bɛ mali ci tile kelen n ma tugu a kelen kɔ maa t'aw la n delila ka tugu min kɔ maa t'aw la n bɛ min dɛmɛ maa t'aw la n bɛ min supporter n t'a kɛ n tɛna n'a kɛ fo ka taa n sa ka d'a kan n faso ye kelen de ye filanan t'a la n'an y'a ci k'a kari tagayɔrɔ tɛ anw de la bien vrai k'an bɛ jamanabaw kɔnɔ diɲɛ ɲɛfɛ mais an ka jamana basigi ye anw nafa ni aw ye ok haruna jawara a f'i ba ye o min ye sungurunba ye k'a k'a da tugu a f'i ba ye k'a k'a ɲɛfɛla datugu ne ka taa ni n ka vidéo ye n b'i bloquer i fugariden i fa fugariden haruna jawara i ba fugariden aw ka du bɛɛ fugariden i b'i sigi ka n lamɛn taa f'i ba ye qu'elle ferme sa gueule ne bɛ kuma ne ta ye n ka téléphone ye i b'a lamɛn fantanden i bɛ si ɲani na dangaden i faso bɛ ka ci ɲamadenw fɛ i sigilen bɛ i b'olu de défend contre moi ne ka fisa n'i ba ye e ba tɛ ne ɲɔgɔn suran ka bɔ a wo la fo ka diɲɛ wuli haruna jawara kɛnɛ in kɔnɔ i sigi ɲamaden mɔgɔw ɲɛ b'i la i tɛ se ka commentaire bila ni nin bɔra fɛnɛ i tɛ don n ka vidéo wɛrɛ kɔnɔ o y'a bannen ye ka d'a kan i ye dangaden de ye i fa ye dangaden de ye i ba ye sungurunba de ye dangaden de don aw de bɛ mali ci la k'a di a cibagaw ma u k'a tɔ ci dangaden fugariden mɔgɔ o mɔgɔ ye n neni yan ni n y'a ye n b'i ba neni n b'i don i ba kɔnɔ aw ɲamadenw aw bɛ tugula ben le cerveau de kɔ un célibataire un ignorant un bête il est ignorant il est bête intelligence kisɛ kelen t'a la nalomaden ben le cerveau aw bɛ girinna olu de kɔ aw bɛ girin mamudu diko zonden de kɔ wariden janfanciden mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛna mɔgɔ nenina impoli diko un imam satanique aw bɛ yala umaru mariko daba ninnu de kɔ aw bɛ yala umaru marikow de kɔ a b'aw fa n'aw baw de neni na umaru mariko de kama a bɛ kaso la bi a tɛ t'a labɔ ni barika b'a dɔn aw fa n'aw baw la a ye t'a labɔ a ye taa labɔ kɛ aw dangadenw jamanaw bɛ ka ci fan bɛɛ fɛ a ye taa dɔgɔnɔw dɛmɛ n'aw bɛ se ni barika b'aw la aw sigilen bɛ basi tɔ kɔnɔ de la sogɛli ɲamaden ninnu ka da la bɛladenw nɔfɛ a bɛ k'aw yɛrɛ tɔgɔ tiɲɛ a bɛ k'aw faso ci a bɛ ka fasodenw bila kɔlɔlɔ la maa kuntanw ni kafiriw dɛmɛli la u bɛɛ kelen u bɛɛ kelen u bɛɛ nafigi a bɛɛ tiɲɛnikɛla ka bɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kafiriden gansan n'i y'u jɔlen ye boulevard de l'indépendance kan i b'a dɔn k'a bɛɛ kafiriden ye ana ko i b'a bɛ di ça va comment vas-tu aw bɛɛ kelen bi a kɛra cogo di umaru mariko bɛ kaso la kawu njim ye kaso kɛ bube bɛ kaso la mamu diko o yɛrɛ y'a yɛrɛ da fɛrɛme ka sɔrɔ mɔgɔ m'a fɔ a ye ala ye ala y'a da fara k'a bila kɛnɛ ma a bɔra n'a dabaden ye k'a yɛrɛ coro maliyɛn bɛɛ ɲɛna aw ko cogo di aw ka kɛlɛ nafa bɛ min aw bɔra ka kɛlɛ min kɛ 2019 20 a kɛlɛ nafa bɛ min bi ka sin mali ma ni ɲɔgɔn coro ni kasolataa tɛ ni kafiridenya tɛ nafa jumɛn yera aw ka demokarasi kɛlɛ la demokarasi kɛlɛ don wa n'aw nana ka demokarasi de gɛn ka bɔ yen a ye kuma kɛ a ye kuma kuma da t'aw bolo ka da k'aw yɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na umaru mariko bɔra yan ka sogɛli kɔrɔta k'a sɔrɔ a b'a dɔn ko sogɛli man ɲi k'a sɔrɔ a b'a dɔn k'a bɛ nkalon tigɛ k'a sɔrɔ a b'a dɔn ko nafigi don k'a sɔrɔ a b'a dɔn ko janfanci don kawu njim bɔra yan aw faral'o kan ka diko ta k'a kɔrɔta aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko alimami kafiri don aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko mɔgɔ jugu don aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko wariden don aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko zon de don kalabanci de don aw bɔra yan ka ɲɔgɔn tɛgɛ kɔrɔta contre la vérité contre un pays qui souffre aw bɛɛ bɔra yan ka mali lajaba ka mali lafu ka malidenw jatigɛ ka dutigiw gɛn ka b'u ka baara la ka masakɛw gɛn ka b'u ka fanga la ko aw bɛna mali yɛlɛma dangaden bɛ se ka mali yɛlɛma aw ɲɔgɔn sarakadenw bɛ se ka yɛlɛma jumɛn di mali ma asimi goyita ka erreur ye sogɛli kelen pe de an bɛ don min na i ko bi n'a ye sogɛli sen bɔ a sen na a bɛ avancer n'a ma sogɛli sen bɔ a sen na a tɛ avancer o ma kɔrɔbɔ a ka taa n'a ye ka d'a kan maliyɛnw ɲama bɛ sogɛli kɔ a kana dan moyen matériel tali ma k'a d'a ma a ka taa mali sanubɔyɔrɔ bɛɛ ta k'a di sogɛl ma sogɛl tɛ avancer ka d'a kan ɲama de b'a kɔ sogɛl ye layidu minnu ta maa tɔɲɛnenw ye n'a m'a timɛ a ma sira sɔrɔ a tɛ sira sɔrɔ n tɛ kuma musa jawara kan parce que n t'a dɔn n tɛ foyi dɔn u ka ko la ne t'u dɔn o ne bɛ maa minnu dɔn ne bɛ kuma olu de kan parce que ninnu de y'an faso ta k'a dafiri ka n'a fɔ an ye k'u bɛ mali yɛlɛma ka n'a fɔ an ye k'u bɛ mali kura de d'an ma kalan tɛ yen balo tɛ yen kɛnɛya tɛ yen sécurité tɛ yen n'o ye lakana ye sɛnɛ o bɛ ka nagasi maaw ka wɔsi tasuma bɛ ka don o la tasuma ka don balo la an b'o faamu mais tasuma ka don an ka wolomusow fɛnɛ na u kɛnɛ kɛnɛ k'u faga ka village kunturuw jenina sisan mobiliw bolifɛnw bɛ lajɔ ka marifa c'u la k'u jeni mali kɔnɔ aw ɲɛna aw dangatɔ den ninnu ɲɛna ɲama bɛ aw to yan ni umar mariko ma taa si kaso la jɔn de bɛ si yen a y'aw jɔ tan n bɛna nin fɛnɛ jaabi yan ko ne ka n ju ta mon cher ok sanzu sila a f'i ba ye k'a k'a ju ta i ba muso min y'i wolo ko ne i ba ko ten k'a k'a ju ta a k'a ju minɛ parce que a ye e ɲɔgɔn ɲamaden wolo i fa t'a fɔ a ye ko muso min y'i fa wolo k'o fɛnɛ k'a ju ta ok sanzu sila aw ka silala du ko don aw bɛɛ ɲamaden aw bɛɛ baw k'u ju ta i fa k'a ju ta fugariden min y'i ba kɛ ka kɔnɔ da la k'a k'a ju ta ko ne ko ten n bɛ sɔrɔ k'i bloquer i b'i ba ju lasigi ka video lamɛn kuma min ka di n ye n b'a fɔ dangaden t'a kɛ ne na ka taa mamudu diko ye banenikɛla ye sogɛli ye banenikɛla ye umar mariko ye banenikɛla ye koniba sidibe sekumar sisoko clément danbele jamil bitar aw bɛɛ banenikɛla aw bɛɛ c'est pour que an b'aw ba neni fo ka taa mali basigi don min c'est pour que an bɛ baneni kɛ yan maa minnu b'aw dɛmɛ an b'u don u baw kɔnɔ fɛnɛ n'u y'an ba neni an b'u lasegin u baw kɔnɔ fɛn fɛn b'an neni olu ko don dɔw bɛ k'aw dɛmɛ olu t'an neni dɔw bɛ k'aw dɛmɛ olu b'an ka video filɛ k'u da de u bɛ t'u ka sira fɛ u tɛ fɛn fɔ an ma mais mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i ye ne neni ne b'i ka neni lasegin i ba kɔnɔ ne ta ye n ka page ye a bɛ filɛ hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen foyi t'a la aw ɲamaden sarakaden fantanden maa dɛsɛlen denw fugariden gansan non zenab n tɛ sabali dɛ ninnu ye an tɔɔrɔ de u ye an tɔɔrɔ ninnu bɔra ka taa boulevard de l'indépendance la ko ka mali dafiri kawu njimi bɔra ko ka taa ortm minɛ ko ka taa assemblée minɛ ko ka taa primature minɛ kawu njimi u y'a minɛ k'a ju digi kaso la kawu njimi a kɛra cogo di e ye dangaden de ye bi i tɛ se ka bɔ ka kuma i tɛ se ka bɔ ka diko tanu i tɛ se ka bɔ ka azimi koyita tanu parce que u y'i ta k'i digi kaso la ka tila k'i k'i ju fermer wa umaru mariko kafiriden fɛnɛ bɛ kaso la bi dabaden A yɛrɛ da de y'a don ko il est intellectuel si tu es intellectuel il faut être aussi intelligent pour être intellectuel en tant que intellectuel e bɛ fanga min kɔnɔ i bɛ t'i sigi dabadenya la réseau kan ka mɔgɔw neni k'u dɔgɔya ni e ma taa kaso la anw de bɛ taa kaso la e Umaru Mariko i b'i yɛrɛ ka kaso de la dɛmɛbaga t'i la ala kelen pe de bɛ se k'i kisi mais ala t'i kisi ka d'a kan faso in ɲama de bɛ aw nɔfɛ ala de y'aw yɛrɛ damaw karikari ɲɔgɔn na aw bɛ ɲɔgɔn lebu aw bɛ ɲɔgɔn buruja aw bɛ ɲɔgɔn neni aw bɛ tila ka ɲɔgɔn don kaso la ka d'a kan aw bɛɛ ye ɲamaden siw de ye aw y'o de yira maliyɛnw na bi aw tɛ se k'aw yɛrɛ kisi aw bɛ se ka maliyɛn tɔw kisi wa kisi bɛ sɔrɔ sira min fɛ aw jɔn b'a dɔn ala ye aw sɔn sabali la tile kelen wa maliyɛnw ma bɔ k'u bolo da aw kɔ k'aw ka sabali maliyɛnw ma bɔ k'aw deli k'aw ka sabali aw ko k'aw tɛ sabali ko fo IBK ka taa ka bɔ yen aw ni IBK bi jɔn ye hɔrɔn ye aw ni IBK bi jɔn bɛ lafiya la aw ni IBK bi mali ka di jɔn na choguel tɛ k'a diya bi mamu diko tɛ k'a diya bi e umaru mariko tɛ k'i diya bi koniba sidibe tɛ k'a diya bi modibo sidibe tɛ k'a diya bi madame si kajatu so tɛ k'a diya bi choguel kɔni tɛ clement danbele tɛ k'a diya bi aw si tɛ k'aw diya jamil bitar zonden min sigilen bɛ a bɛ k'aw kɔnɔ aw ka se ka faso bisinɛsiw ta k'u d'a ma a tɛ k'a diya n'a y'a sɔrɔ a b'a dogo de aw bɛ ka mali wari suɲɛ k'a labɔ aw bɛ k'a dogo aw si tɛ k'aw diya aw tɛ se k'aw diya ka d'a kan a ye mali janfa a ye malidenw sɛgɛn a ye malidenw ɲɛji bɔ bi aw bɛ ka malidenw joli bɔ bi joli yɛrɛ tɛ bɔ la u kɛnɛman de bɛ ka jeni aw ka fanga fɛ aw ka mali kura fɛ aw tɛ se ka négocier ni jihadisiw ye wa aw tɛ se k'u kɛlɛ a barika fila si t'aw la a fɛɛrɛ t'aw bolo a barika t'aw la a duwawu t'aw nɔfɛ aw tɛ se ka mali dilan aw ye dangatɔ denw de ye ala y'aw dan kelen kelen k'aw bɛɛ bɛ kaso kɛ wa aw bɛɛ bɛ taa kaso la ni min ma taa kaso la an b'o ba neni k'o kun ci kɛnɛ in kan yan an ta y'an da ye maa tɛ se k'a bali ɲamaden minnu b'aw nɔfɛ u tɛ se anw ta ɲɔgɔn na anw ka hɛrɛ ɲɔgɔn t'u bolo ala m'u lajiya komi anw anw bɛ tɔɲɛ min na bi o ye ka mali inosanw de ye kɔlɔlɔ kɔnɔ o tɔɲɛ de bɛ anw kan o ye ala ka lajarabi ye an b'o ta ni ala ye mais aw kɔni tɛ an b'an diya ni aw ye bi ala ye tiɲɛ di anw ma bi

ni aw ye den ye aw ka mouvement ye aw kan k'a tasuma faga ni aw ye den ye aw kan k'aw da de mali jɔ la ten ni aw ye den ye aw kan ka démissionner ka bɔ transition in kɔ ka sɔrɔdasiw to yen u yɛrɛ min ye coup d'état kɛ u ka mali dilan an k'a lajɛ n'a bɛ ɲa aw tɛ den ɲɛnamaw ye aw tɛ den ɲɛnamaw ye ala t'a to aw la mali ɲama ala b'a bɔ aw la maa o maa bɛ ka sa mali kɔnɔ don o don ala b'a bɔ aw la aw de nɔ don aw ye layidu kolonw ta aw ye nkalon tigɛ mɔgɔw ye aw ye maaw dɔgɔya aw ye maaw lase nenni ma aw ye dutigiw gɛn ka b'u ka baaraw la ka jamana dafiri nkalon kan aw filɛ kɛnɛ kɔnɔ bi aw yɛrɛ damaw b'a la ka ɲɔgɔn malo m5 filaw bolo bi aw yɛrɛ ka m5 hali sini fugariden dɔw bɛ k'u disi gosi ni nin mouvement ye kawunjim bye bye e b'i da de sa fo ka taa diɲɛ wuli e tɛ se ka kuma sogɛli ma parce que n'i kumana ma a b'i kili ci fura foyi t'a la e ye beladen de ye kawunjim e ka jugu ni wolosoden ye e ye bɔyɔrɔntanden de ye kawunjim jɔnden jɔn si e tɛ hɔrɔn ye e tɛ halala ye aw ye jɔgɔramɛw malo bubula boli ka na i ka kɛnɛ kɔnɔ nin y'i ka kɛnɛ ye nin y'i ka alimami diko ka kɛnɛ ye bubula nin y'i ka transition ɲinini ka kɛnɛ ye i ye cdr ni rasta janfa min kama a filɛ i bolo bi bubula e tɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ ka bɔ n'i da karikarilen ye k'i sigi ni n tun y'a dɔn a bɛ kɛ tan mɛmɛmɛmɛmɛ e bubula e tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ o kɔ nimisa kuma k'i b'a essayer ka kuma ɲuman ni tiɲɛ labɛn bi tiɲɛ fɔdon tɛ e fɛ bi ye halalaw de bɛ tiɲɛ fɔ bi anw de bɛ tiɲɛ fɔ bi

k'a di jamana dabaw ma ani video man karatɔ denw fanga jumɛn bɛ dani na se jumɛn bɛ dani ye ka kɛ maliko la ale yɛrɛ tɔgɔ ka dɔgɔ ne ka video kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi olu dɔw mana wuli k'u b'a fɔ mɔgɔ ma ko dangaden e ɲamaden bubula e tɛ halala ye ni e ni e ni e ye halala ye yanni ka dugu jɛ fajiri in na i kan k'i yɛrɛ pandi i ka studio kɔnɔ de parce que i da y'i minɛ i ye janfa kɛ i ye haramu bɔ i da n tɛ fɛn dun mɔgɔ kun dɛ n ma deli ka mɔgɔ ka wari dun dɛ diko dun diko dun sogɛli dun kadɛri mayiga bɔra yan ko asimi bɛ k'a kunkolo minɛ ko parce que a ma se ka da la ko mɔgɔw bɛ sɔn ka nin sonyɛli sugu da u faso kan e kadɛri e yɛrɛ ka bɔ i k'i sigi bi i ka mali taabolo lajɛ e bɛ nin de fɛ anw faso ye aw ye mun den sugu ye aw ye mun den sugu ye ka na jamana ɲagami k'a karaba haraba haraba ka yɔrɔ bɛɛ kɛ tasuma ye walidenw taar'u ni bɔ fu dɔw joginen don n yɛrɛ y'a mɛn o don ko dɔw yɛrɛ cɛya tiɲɛnen don ko mali ka yɛlɛma yɛlɛma bɛ min ok cɛ dugu tilala n tɛna aw bila aw ka si aw ɲɛ na an kɔni bɛ 17 heures de la yan 17 heures 17 mais n b'a jɔ yan parce que n bɛ ala barika da cœur du mali page seginni na n ma désormais n bɛ bɔ aw b'a mɛn aw seko t'a la ça c'est une page qui a à peu près 100 000 personnes a ma s'a ma dɛ mais a tɛmɛna a tilancɛ kan n bɛ ala barika da o la page in bɛ filɛ de aw bɛɛ ka page in suivi aw bɛɛ ka adapté aw ka balan cœur du mali page la ni ala ni kira sɔnna a ma eh abdoulaye bring my phone here ni ala ni kira sɔnna a ma ni cœur du mali in page y'aw ta ye ras bath l'homme de la vérité ras bath foli belebeleba b'i ye yan i jɔyɔrɔ yera ni hɔrɔn fugaridenw minnu b'u yɛrɛ wele ko hɔrɔn i fusayara n'u ye bi i taara k'u to bi a kɛr'u bolo tiɲɛni ye ala de y'a latigɛ e ni den sugu dɔw kun kana tagama i nɔfɛ mɔgɔ minnu burunna ka bɔ i kɔ olu ka dɔgɔ nin ko in kɔrɔ mais baliku fugariden minnu ma sɔn k'i lamɛn ne bɛ n'olu de ye baliku dangaden minnu m'i lamɛn ne bɛ n'olu de ye a jɔ n bɛna ee fɛn dɔ d'aw ma aw yɛrɛ delilen don min na yɛrɛ quoi n bɛn'a d'aw ma rasta ne b'i fo bi n b'i fo n b'i supporter i ni hɔrɔnya i ni kɛlɛ ɲuman u binna cɛ kan ka rasta kɛnɛ kɛnɛ ta ka taa don kaso la k'a kunsigi tigɛ k'u b'a malo k'a lajaba ala ma sɔn ni ala ko fɛn min ti maa sɔrɔ a t'i sɔrɔ a y'a kunsigi tigɛ aw ma se k'a kuntere tigɛ aw ye rasta don kaso la aw ma se k'a ka hɔrɔnya a n'a ka adamadenya don kaso la aw dɛsɛra aw tɛ se rasta la fo ka taa aw sa aw tɛ kɛ rasta ye mɔgɔ min tɛ aw ye o tɛ kɛ rasta ye donc euh, n bɛna nin de joué aw ye aw ka nin lamɛn a y'a jɔ tan an ka bluetooth minɛ aw k'aw jija